Dia dhaoibh a pháistí! Féach cad tá againn inniu! Fear an mhála agus an hata mór air. N'fheadar cad a dhéanfaidh sé leis na páistí seo. Léifimid an scéal is feicfimid.

So, fear an mhála. Ooh. N'fheadar cén saghas fear agus cén saghas mála atá aige. Féach air, é ag breathnú amach tríd na leathanaigh. Bhí fear an mhála ag taisteal, lá, agus tháinig sé anuas den traein i mbaile beag. Meas tú an bhfuil mórán páistí dána ar an mbaile seo, a dúirt sé. Má tá, líonfaidh mé mo mhála leo. Ooh. Féach an éinín thuas ansin ar a ghualainn. Agus an cóta mór glas agus an hata air. N'fheadar cén saghas páistí atá sa bhaile seo. Labhair sé le fear an chroiméil agus d'inis seisean dó go raibh an baile beag lán le páistí dána. Ní itheann siad a ndinnéar agus ní théann siad a chodladh go luath. Bhí fear an mhála an-sásta é sin a chloisteáil. Agus cé hiad sin? An iad sin na Mamaí agus Daidí ag breathnú amach an fhuinneog agus na balúin go léir? Féach na aghaidheanna atá orthu. Chuaigh sé go dtí an pháirc ina raibh na páistí dána ag spraoi. Tá sé in am dul abhaile agus bhur ndinnéar a ithe, a dúirt a dtuismitheoirí leo, agus ansin dul a chodladh. Nílimid ag iarraidh dul abhaile, a dúirt na páistí dána, nílimid ag iarraidh. ar na páistí ansin ag rá lena dtuismitheoirí, muidne ag fanacht anseo ag spraoi agus féach cé tá ag éisteacht taobh thiar den chrann, an fear leis an mála mór! Tháinig fear an mhála, chroch sé leis na páistí dána agus shac sé síos ina mhála iad. Tá mo dhóthain bia agam anseo, a dúirt sé leis féin, go ceann trí lá. Ó, féach, páiste amháin, páiste eile agus seo an tríú páiste ag teacht isteach sa mhála. Ó, níl sise ag breathnú róshásta. Tá ag tabhairt amach, féach. Tá sí tar éis a teanga a ghob amach. Ach sula n-íosfadh sé na páistí, bhí sé ag iarraidh iad a ramhrú. Réitigh sé dinnéar mór dóibh. 'Tá sibh ró-thanaí, a dúirt sé leo, 'ithigí gach uile ghreim. Féach orthu. Buachaill bídeach cois boird ansin agus an cailín sin ag breathnú isteach sa phota mór. Bhuel, an íosfaidh siad an bia? Feicfimid. Faoin am sin bhí sé dorcha agus bhí imní ar na tuismitheoirí. Tá ár gcuid páistí fuadaithe ag fear a' mhála, a dúirt siad. Chuaigh siad ar fad amach sa tóir ar na páistí. Mamaí ag breathnú timpeall agus Daidí agus duine éigin eile agus iad ag lorg a bpáistí. Wúúúú. Nuair nach raibh na páistí sásta an bia a bhí sa phota a ithe, chuaigh fear a' mhála go dtí an bhialann. Tabhair dom céad ceapaire go beo, a dúirt sé leis an bhfreastalaí. Féach air ansin ina sheasamh ansin agus tá sé tar éis a hata a chur ar an stól. Agus céad ceapaire atá uaidh. Ar dtús ní raibh na páistí sásta leis na ceapairí ach an oiread. Mar sin chuir fear an mhála aghaidh chrosta air féin agus d'ith siad na ceapairí gan focal astu. Féach an páiste amháin ag suí suas ar a ghualainn agus na ceapairí istigh ina lámh aige. Tá sé ag iarraidh iad a ramhrú ionas go mbeidh rud éigin deas le n-ithe acu, nach bhfuil? Ar deireadh, tháinig na tuismitheoirí ar theach Fhear a' Mhála agus chonaic siad na páistí taobh istigh ag ithe na gceapairí. 'Is míorúilt é! a dúirt siad, 'tá siad ag ithe gan focal astu! Féach orthu ag breathnú isteach an fhuinneog. Féach na ceapairí i lámh Fhear a' Mhála. Tar éis dinnéir thosaigh na páistí ag cleasaíocht agus ag pleidhcíocht. Chuir fear a' mhála aghaidh chrosta air féin arís agus dúirt sé leo dul a chodladh nó cuirfidh mé iallach oraibh coinneáil oraibh ag ithe go dtí go bpléascfaidh sibh! Na páistí ansin agus iad ag spraoi nó ag bogadh timpeall agus gan aird ar bith á thabhairt acu dó. Chan sé suantraí dóibh, ansin thug sé ordú dóibh, aon duine nach mbeidh sa leaba i gceann nóiméad cuirfidh mé iallach air na soithí ar fad a ní. Níor chreid na tuismitheoirí an méid a chonaic siad, féach, beirt ansin agus cóta mór fear a' mhála mar phluid acu, agus féach, cailín eile ina codladh ina hata. D'iarr na tuismitheoirí ar fhear a' mhála fanacht ar an mBaile Beag. 'Ní fhanfaidh, a dúirt fear a' mhála, 'táimse ag dul in áit éigin a bhfuil páistí dána ann. Agus leis sin, d'imigh sé. Ní raibh na páistí chomh dána sin is a cheap gach aon duine, eh. So, cófra lán arrachtaí. Fear a' mhála. Féach. An chiaróg, téann sí ag fiach páistí in éineacht le fear a' mhála. Mála mór fuaite agus paisteáilte chun páistí a chur síos ann. Hmm. Seanchóta mór scanrúil. Tá súile beagáinín scanrúil aige freisin, nach bhfuil? Gealach san oíche. Le linn an lae bíonn fear a' mhála ag obair ina oifig. Éadach an-salach. Tá caonach liath agus grán dubh ag fás air. Ugh! Mála fhear a' mhála. Agus féach, lámh páiste ag gobadh amach. Féach an aghaidh. Saghas faitíosach, eh? Ar an balún. Aghaidheanna eile le meangadh gáire ansin, nach bhfuil, ar na balúin sin? Anois. So. B'in Fear a' Mhála. Súil agam gur thaitin sé libh, agus táim ag tnúth bualadh libh arís don chéad leabhar eile. Slán tamall!